iji asị gị birikwa ka anyị biri aha n'otu aka ahụ anyị ji n'aka na ebe ọ bụla ị nọ ugbu a wee na-ege ntị na uche gị dị dịsi ike na Ogene 98.3 FM ụlọ mgbasa ozi a na-ekwu maka ya nwere ife ọ na-eme Ee, ọ bụghị sọ m na ebe a ee, injinia eji ama atụ ọma injinia Chris Ugwu nọkwazie ee, Miracle nọkwazie n'otu aka ahụ Ah, tinyekwuoro ah, ezigbote onye otu anyị kwa ee site na another station anyị na-ekwu maka Peter Ike Peter Ike o si Radio Nigeria Purity FM owe iwe ahụ ka anyị ncha bụ ndị ọrụ mgbasa ozi bụ Peter Ike anyị na-asị gị nnọọ n'Ogene ọ dị mma dịka o si wee dị um, o nwere ihe dị mkpa anyị ga-eleba anya na nke nke oge anyị ga-eleba anya na nke nke oge e, ya bụ ihe wee bụrụ ihe na-akpọtụzi n'ebe dịgasị iche iche ugbu a bụrụkwazịa ọnụkwube n'otu aka ahụ yes ọ bụ ya bụ okwu a kpụ n'ọnụ eh, biko o nwee ka i si ga-etinye ọnụ na ya bụ okwu i kwuo okwu ka onye ṅụjuru mmiri ara mmadụ afọ maka na ọ nka ka okenye ji ekwu okwu nke izuzi ihe mmadụ ji wee bụrụ nwoke just because na emume ekeresimesi ọnwa disemba na hụ eru nso ndị nwa na-achọrọ ije gbaba mbọ n'aka ọcha chọrọ ịnọ otu ebe wee bụrụ ọgaranya wee buru okpokpo moto wee naa maka ekeresimesi ọ bụrụzie izuru ife mmadụ ji wee bụrụ nwoke a kwaa mmadụ aka n'arụ kpam ihe o ji bụrụ nwoke efuo ihe ga-efu kpọmkwem oge ụfọdụ the entire Nwoye ma akpa akwụkwọ ya efuo ma Nwoye ma akpa akwụkwọ efuo n'aka nke ọzọ ọ bụrụ um, o wee bụrụ mgbịrịmgba naabọ bekee na-akpọ testis ka e nwere ike a kwaa onye anwa aka mgbịrịmgba naabọ anwa ya ihe i weta mgbịrịmgba o nwere kpụrụkpụrụ ihe nọ n'okpuru ihe mgbịrịmgba a na-akụ kenkenken ehe o wee bụrụ ya bụ ihe ga-efu mgbịrịmgba naabọ anwa ya akwa naabọ anwa ihe a dịka akwa ehe naabọ nwee ike bekee kpọrọ testis nwee ike o fuo nwekwara ike oge ụfọdụ ma Nwoye ma akpa akwụkwọ ya ha ncha niile efuo o wee bụrụ ihe anyị na-afụ n'oge a ee n'ọdịnso a kwa o mekwuru na Abuja mekwuo somewhere n'anị Igbo o wee bụrụ na ndị jidere oge mmadụ na dimkpa naabọ ka e tiri aka like this nke ahụ ha ji wee bụrụ nwoke disappear erezi ala luckily for them ndị civil defense nọ nso yes ndị civil defense nọ nso a wee gwa the guy ị mara otu i si wee were ya bụ ife mmadụ naabọ ji wee bụrụ nwoke give it back to them ihe a kụrụ nwoke ma ee eh. luck ha nwere bụ na ndị civil defense that guy luck o nwere bụ na civil defense nọkwudide maka ọ bụrụ na civil defense anọrọ ya ọ ga-abụ ọ bụrụ na ọ returnchaa ife a ndị a ji wee bụrụ nwoke you find out that e nwere ike gbaa ya ọkụ ozugbo ozugbo tupu ndị ọrụ nchekwa na-abịa mana ị ma na civil defense ama nkwe ka ụdị ihe a n'ebe a ha nọ ịghọtago ha ga-achọ you know ọ ndị ọrụ ndị ji iwu wee na-arụ ọrụ ọ ga-achọ ka eduru ya tifee n'aka ha ndị uwe ojii ka e jebe court ịmago ụdị ihe a masị agba n'ọkụ mana assuming na ndị civil defense anọrọ there the guy aka aka ekwuchago okwu ya finally finally o wee kwuo na this guy kụrụ dimkpa naabọ aka n'arụ ihe a ha ji wee bụrụ nwoke adisappear mmadụ naabọ etie mkpu n'oke olu ịghọtago otu esi asị na ee nna anyị ee onye amụma John the Baptist nọ n'ọzara wee tie mkpu n'oke olu dimkpa naabọ wee tie mkpu n'oke olu Luckily, ọ bụrụ na ndị civil defense nọ nso ihe akụgodi this guy mbụ onye a zuru nke nwoke ibe ya ihe akụgodiri ya ihe akụrụ ya kụgide ya sị ya return or return return or return it back to them nye ha nye ha give it back to them akụgidere ihe o jekwuru mmadụ naabọ anwa metụ ha aka ịgwakwa gị eziokwu nke a ha ji wee bụrụ nwoke a return immediately those two guys wee jirizi iwe eh, wee chọọ ka ha jiri aka wee gbuo that guy even asịzia the guy gị nwa bụ onye na-ezuru nke onye ọzọ for ritual purpose ngwa ka e welụzikwuo nke gị ka e welụ mma bepụzie nke gị ịghọtago ụdị ihe a ka ịmara ikpe ịmara ihe ụwa na-akọ can you imagine onwe ha na ka mmemme ekeresimesi ya abatawa na ọnwa ekeresimesi na-eru ha na nso ụdị akụkọ dị otu a ka a na-anụ nke wụ na onye ọbụla bụ nwoke kịta n'oge a kwesịrị ọ na-aga o jikwata onwe ya ị gakata o i bie aka n'ebe nwanụ ka ị dị sure na everything nọ intact ị nee anya ka m si ekwu okwu eji nka ekwu ụdị okwu a on air ịghọtago ụdị ihe eji nka ekwu ụdị okwu a mana ndị na-aghọta na-aghọtakwa fụ na meaning nọ na ya ịghọtago ụdị ihe a nka ka eji ekwu okwu ọ dị mma ka anyị jekwa bịa nke a bụ ogene 98.3 FM ọ dị mma onye ọma e ji eme ọnụ ịma na nwantị n'ebe a nwantị n'ebe ọzọ ọ bụrụ ya bụ na ihe na-aga nke ọma karịa ka a tụrụ anya ndewo nkeji iri abụọ ekweferela elekere iri n'ụtụtụ a nke a bụ okwu akpụ n'ọnụ n'Ogene 98.3 FM iwe ga-adị n'ọkwa anyị ka na-agakwa n'iru nwantị n'ebe a nwantị n'ebe ọzọ anụkata agbachara aka afịa ọ bụrụ ya bụ na ihe na-aga nke ọma abụ m Joshua Tabija ji isiokwu anyị bụ na okwu akpụ n'ọnụ bụzi nke ọ na-abụ ada mmadụ aka n'arụ kpam nke o ji bụ nwoke adisappear ada ya aka n'arụ kpam nke o ji bụ nwoke adisappear ka ị nọ n'ime ụgbọala na-ege ntị ị bụ nwoke no matter your age n'agbanyerọ arọ one ị dị ị nọ n'ime ụgbọala na-ege ntị nọ na shọpụ gị na-ege ntị ebe ọ bụla ma ọ n'ụlọ ọrụ gị ma ọ n'ụlọ na nke ị nọ wee na-ege ntị just ị nọkata i bie aka somewhere ị ghọtago ị na-anya nka ka e ji ekwu okwu a ehe i bie aka somewhere ka ị make sure na um, o nwerọ ogologo akụkọ a na-akọrọ gị ebe a ị ghọtago ụdị ihe ọkwa maka adị ama ama onye a nọ gị n'akụkụ o nwere ka arụ gị si wee chịkọta chịtụ arụ ya ma ọ na ọ gịnị ị fụgo ya so that o nwee ka o- o- ihe si wee mee ife dị ya ị raise alarm immediately so that ka ọ returnụọ ya ọkwa ya bụzi nke na-ewu kịta n'ụdị dị njọ ọkwa ya bụzi nke a na-anụ akụkọ ya n'oge a mụ na gị naabọ nọ n'ime ya ọkwa ya bụkwa okwu akpụ n'ọnụ maka na ekeresimesi eruwego maka na e jego ịbanye ọnwa ekeresimesi ya after ofu ọnwa na-abịa ọ bụrụ ya ya bụ ndị a na-achọ ka ha for ritual purpose just ka ha nwee ike buru okpokpo exotic car wee na mmemme ekeresimesi at the detriment of ndụ onye ọzọ ị ghọtago ụdị ihe dị otu a ọ dị mma ị ga-etinyenwu ọnụ na okwu a na nkenke site na 07017222983 07017222983 maọbụ 09091110983 ọkwa na ụdị ime ka onye ọbụla kee nkwụcha ọ ya kpata e ji wee na-ekwupụta ya ugbu a n'ihi na ọ bụzi ya bụ okwu akpụ n'ọnụ ị na-aga uche gị adịrị ya o tụmadụ ndị nwoke o ị na-aga uche gị adịrị ya otu a kwa ka o si wee dị na nke ndị nwaanyị tụmadụ ndị a na-abakarị lift ụmụ nwaanyị ndị a na-abakarị lift gekwanụ ntị o adị ama ama ebe a kwa ka anyị na-ekwupụta ya o ị kwụsị nwoke ka o buru gị nye gị lift tupu ị na-abata bịa nọdụ ebe a n'anị n'iru oche anwa with him ọ kụchụ ọ kụgo aka n'oche anwa I am telling you ọ kụgo aka na the oche aka anwa ọ kụ n'aka ọ nwee ike ọ nwee ring o yi n'aka wee kụọ aka n'oche anwa mee ka o fichara oche anwa ebe ị nọdị na ya I am telling you by the time ị- ị- o burucha gị ruo ebe ị na-eje i rituo sịkwa ya thank you mana o were the ife ọ ga-eweru n'arụ gị who knows ya ọ bụ maybe akpa nwa ọ bụrụ na o welugo ya owu o welugo ife ọ chọrọ iwelu instantly ọ bụ ndị pidgin ha sụ na instanta ha ewelugo o welugo ife ọ chọrọ iwelu maka ndị na-aba lift ya bụ na ọ dị ka e kee nkwụcha na a sị na nkwụcha abụrọ ụjọ that's why anyị ji wee nọdụ ebe a wee na-ekwupụta onye ka anyị na ya nọ kwuo okwu ka okenye hello ee ndewo nna m mmadụ ka a na-aya ndewo

anyị ekwugo ebe a ụfọdụ na-abụ a da mmadụ aka n'arụ ị na-agara onwe gị ma mma o tichara gị aka bulukwuo ma ma Nwoye ma akpa akwụkwọ Nwoye ị ghọtago chagburu ma Nwoye ma akpa akwụkwọ ya we are speaking in parable oge ụfọdụ ọ bụrụ mkpụrụ ụdara naabọ ka ọ ga-ada aka ya ị ma ebe anyị na-eje onye ka anyị na ya nọ hello ee mkpọtụ karị eyi mkpọtụ karị na-ewu mkpọtụ karị na-ewu

ọ tara onye nke ọ notis ya ya Okay. anyị gbanyarịrị ife dị na ya Okay. megide na wụrụ na ife nwa anaghị tụrụ ezi ekuru Okay. ya nọchi elu be ana akwụkwọ ụgwọ jee kpọtara ya onye ọgwụ ya na ya banaba ibe niile eme ya cha ibe niile akụ nwa mgbelebe ọnwụrụ ọkpere

chọrọ ka ọ dịrị ya ka ọ chegharịa eziokwu maka ọ na anwụ na ndị civil defense ya nọrọ ebe a na-ahụ eyi ya. nke ya akago Ọ dịghị ihe ego ọ bụ ncheta ọbara. nke a nke ya akago nke a gara ịga nụrụ sinsin aka ekwusighị okwu ya daalụ Onye jisi n'ike. daalụ sọ chi bọọ a nụ ọzọ ọ dị mma anyị na-akwadozi iweta ya na njedebe anyị mee ka a mata na okwu a kpụ n'ọnụ nke taa ga-adịkwazi nkenke maka na ọ gaghị adị anya ugbu a ewetara gị ihe mmemme ọzọ Ee, eleghị anya ee biko gbaa ya ọkpa dimkpa o hello Hello. Eh, welite olu gbaa ya ọkpa dimkpa. Mhm. Ndewo, ndewo. Ọ dị mma gaa n'iru. N'efu, nke a bụ eziokwu.

daalụ sọ Okay. daalụ sọ ọ dị mma nkeji abụọ ka ọ fọ ka anyị maa ya akpụ anyị na-akwadozi ịma ya akpụ ee nke e kwuru ekwu abago ntị maka ntị ga-anụ ihe abụghị ma ọ ha ka okpu akịrịka ọ bụrụ ma ekwujigide ekwukigide okwu kwujuo abọ ọ bụ mmadụ enwe ike mụta nke a maọbụ nke ọzọ ya bụ na etere ụgbọ etere azụ ọkwa eziokwu nke izizi mmadụ tinye onwe ya na chukwu mana nke ịbụọ wee bụrụ na nkụcha abụrọ ụjọ na onye chukwu na-azọ na-azọkwuzi onwe ya ee ịbụrụ nwoke ịgatụ gatụ gatụ inene ma ife iji na-akpa ọka nọkwa na akpa dịka isi wee tinye ya n'akpa ịghọtago ee ife iji na-akpa ịma ebe anyị na-eje ibie aka ma ma ife iji na-akpa ọka nọkwarị ee o nwere ụdị aka mmadụ ga-akụ gị i nee ya anya very well ka ị na-ene ya anya ka ị na-enekwa ma ya bụ ife iji na-akpa ọka nọkwa ka isi wee dobe ya maka adị ama ama ka ị ma ma ị ga-eraise alarm na ọ bụzikwa ya bụ ihe nọ n'ọgbọ kịta bụrụ okwu akpụ n'ọnụ fa na-akpagharị aka nri aka ekpe Nwaanyị nwere ike iti gị aka n'arụ, e, tichalị ya. Nwoke nwere ike tie gị aka n'arụ, tichalị ya. Ha nwere disciples everywhere. Adị ama ama. Ọ ya ka anyị si ka anyị kwuchi- anyị kwupụta ya. Maka ụmụ nwaanyị bụ ndị na-aba lift. Ịma ọnwa Disemba ruo ha na ụdị akụkọ a na-anụ. Ụmụ nwaanyị bụ ndị na-enwe mmasị ịba lift. Ọkụ ya o, ọ kwụsịlụ gị. Oche ahụ ị ga-anọdị gị na ya n'iru moto ebe ahụ. Oche ahụ ị ga-anọ before imepe ụzọ otigo aka na ya ya o mego ka o fichara ya o nwere ring ọ gba n'aka ma ọ bụkwanụ wee handkerchief wee mee na ya like this before ị ga-abịa ịnọdụ o butuo o buruo gị ebe ị na-eje i rituo kenekwa ya o Ee, ikenego ya mana ị marọ na o nwego ihe pụọ gị n'arụ maka ụmụ nwaanyị na-aba lift ekwugo ya ka in fact etiwego ya bụ akụ oyibo ka ọ ga-esi wee doo ndị mmadụ anya very very well maka ogene 98.3 FM bụ ebe a na-ekwu okwu gbowam ọkwa nke bụ eziokwu malụ ka ị ga-esi kee nkụcha ebe a ka ọ na-abịazi na njedebe okwu akpụ n'ọnụ nke ụbọchị taa anyị na-ekene gị n'ụdị pụrụ iche miracle eh, Chamberlain abụ m Joshua Dabi Jaja JDJ wee na-asị gị daalụ sọ maka ige ntị